Is éard atá sa seimineár gréasáin seo ná réamhrá don tsraith seo a thugann léargas ar chothú an Bhéarla mar theanga bhreise. Le linn cigireachtaí luathbhlianta, is minic a phléann cigirí, bainisteoirí agus oideoirí conas is fearr tacú le leanaí atá ag foghlaim Béarla mar theanga bhreise, Is é aidhm an tseimineáir ghréasáin seo ná eolas praiticiúil taighdebhunaithe a sholáthar ar an téama seo. I suíomhanna um fhoghlaim agus cúram na luath-óige ardchaighdeáin, déanann oideoirí éagsúlacht teanga a cheiliúradh, fáiltíonn siad roimh éagsúlacht agus cinntíonn siad go mothaíonn gach leanbh go dtugtar éisteacht agus tacaíocht dóibh. Tacaíonn éiteas comhroinnte na foirne uile le hoscailteacht d'fhoghlaim teanga. Saolaítear leanaí le cumas dúchasach teanga a fhoghlaim. Tá próiseáil teanga greanta in inchinn an duine ó aois an-óg. Go háirithe, aithníonn agus tuigeann leanaí an-óg teanga an teaghlaigh agus bíonn ar a gcumas na fuaimeanna agus an rithim a idirdhealú ó theangacha eile. Bíonn an chéim is gníomhaí d'fhorbairt inchinne an leanbh ó bhreith go trí bliana d'aois. Go deimhin, bíonn inchinní leanaí 90 faoin gcéad forbartha ag cúig bliana d'aois. Bíonn neart eolais ag leanaí nuair a thagann siad isteach i suíomh. B'fhéidir nach labhraíonn cuid acu teanga an tsuímh, ach tagann siad le cumas teanga a fhoghlaim agus, ag teacht lena n-aois agus lena gcéim forbartha, tá gach seans go mbeidh roinnt líofachta acu i dteanga eile. Tá na scileanna agus an t-eolas ag na leanaí chun cumarsáid a dhéanamh agus bainfidh siad leas as an taithí agus an t-eolas atá acu cheana chun ciall a bhaint as a dtimpeallacht nua. Tá tréimhse ríthábhachtach sa luath-óige, nuair a bhíonn sealbhú na chéad agus an dara teanga níos fusa do leanaí. Le linn na tréimhse tábhachtach seo, is féidir le leanbh leibhéal muiníne, foghraíochta agus tiúin an chainteora dúchais a ghnóthú. Agus é seo san áireamh, is léir cé chomh tábhachtach agus atá sé go mbeadh fáil ag leanaí ar oideachas ardchaighdeáin ón aois is luaithe. Nuair a bhíonn deis ag leanaí teanga seachas a dteanga dhúchais a fhoghlaim, tagann deiseanna foghlama saibhre agus luachmhara chun cinn. Chomh maith leis sin, nuair a chothaítear agus a thacaítear go héifeachtach le céad teanga an linbh, treisítear go mór lena gcumas teangacha eile a fhoghlaim ina dhiaidh sin. Tá roinnt creataí, doiciméid churaclaim agus treoirlínte mar bhonn leis an soláthar do leanaí i suíomhanna um fhoghlaim agus chúram na luath-óige agus sa bhunscoil. Aithnítear in Aistear, Creatchuraclam na Luath-Óige go dtagann forbairt ar theanga leanaí trí dheiseanna labhartha, éisteachta agus trí éisteacht a thabhairt dóibh. Aithnítear in Aistear go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh am ag leanaí cumarsáid a dhéanamh duine le duine, i ngrúpaí beaga agus i ngrúpaí móra. Tá sé tábhachtach freisin go mbeadh am acu machnamh a dhéanamh ar a smaointe agus iad a phlé. Mar a fheictear i suíomhanna ardchaighdeáin, cuirtear ar chumas leanaí é sin a dhéanamh le linn súgartha, cluichí teanga agus trí scéalta, rímeanna agus amhráin. Baineann leanaí atá ag foghlaim teanga eile an-tairbhe as gníomhaíochtaí agus eispéiris foghlamtha nach n-éilíonn orthu stór focal ar leith a thuiscint ná a úsáid. Cuireann na cineálacha gníomhaíochtaí seo an leanbh ar a shuaimhneas agus cuireann siad ar chumas an linbh teanga a fhoghlaim ar bhealach níos nádúrtha mar bíonn spraoi acu. Tuairiscíonn cigirí é sin. Mar atá in Aistear, bíonn cúpla straitéis simplí in úsáid ag oideoirí éifeachtacha chun tacú le leanaí teanga bhreise a fhoghlaim. Foghlaimíonn siad cúpla focal nó frása coitianta i dteanga baile an linbh. Bíonn an-tairbhe ag baint leis seo nuair a bhítear ag tacú le haistrithe na leanaí, lena scileanna féinchúraim agus chun deiseanna cumarsáide rathúla beirte a uasmhéadú. Déanann siad teanga an Bhéarla a eiseamláiriú i gcomhthéacsanna bríocha éagsúla. Cuireann siad físáiseanna ar fáil chun tacú le tuiscint na leanaí. Léireoidh siad go bhfuil meas acu ar theanga baile an linbh. Glacann siad cur chuige comhpháirtíochta le tuismitheoirí freisin. Le chéile, tagann na hoideoirí agus na tuismitheoirí ar chomhaontú faoin rogha modh cumarsáide. Sa bhunscoil, is é Curaclam Teanga na Bunscoile an príomhdhoiciméad atá mar bhonn le foghlaim teanga an linbh. Tugtar aird sa churaclam seo ar ról lárnach na dtuismitheoirí maidir le tacú le forbairt teanga a leanaí agus maidir le teanga an bhaile a leabú sula sealbhaítear teangacha eile. Luaitear sa churaclam go ndéantar teanga a chomhchruthú idir an duine fásta agus an leanbh trí idirghníomhartha agus comhráite, taiscéalaíocht, fionnachtain, fadhbréiteach agus eispéiris spraíúla suimiúla. Deirtear ann go bhfuil sé tábhachtach leanaí a spreagadh chun cosúlachtaí agus difríochtaí idir teangacha a fhiosrú. Díreoimid anois ar roinnt príomh cur chuige chun tacú le héagsúlacht teanga atá leagtha amach sa Chairt agus sna Treoirlínte um Éagsúlacht, Comhionannas agus Cuimsiú. Mínítear sa Chairt agus sna Treoirlínte gur féidir le leanaí an dara teanga a fhoghlaim agus iad ag leanúint orthu ag labhairt ina dteanga dhúchais. Leagtar béim ar an gcaoi ina mbeidh an éagsúlacht teanga cumasaithe i ndáiríre nuair a bhraitheann siad ar a suaimhneas ag labhairt ina dteanga dhúchais. Chun tacú le leanaí teanga nua a fhoghlaim, leagtar béim sa Chairt ar a thábhachtaí atá sé glacadh go fonnmhar le gach iarracht cumarsáid a dhéanamh agus teanga a úsáid, agus a bheith gafa in idirghníomhaíochtaí dearfacha agus eispéiris shúgartha bhríomhara a chruthú nach mbíonn gá le teanga le bheith rannpháirteach go héifeachtach iontu. Úsáideann cigirí na Roinne Oideachais creat cáilíochta cigireachta don oideachas luathbhlianta agus iad ag déanamh meastóireachta ar cháilíocht an tsoláthair i suíomhanna um fhoghlaim agus chúram na luath-óige. Moltar roinnt príomhphrionsabal sa chreat seo. Moltar creat atá leanbh-láraithe, measúil agus freagrúil ó thaobh cultúir de, agus aithnítear éagsúlacht agus dearbhaítear í i dtimpeallacht foghlama idirghabhálach. Aithnítear sa chreat go bhfuil luach ar theangacha baile na leanaí agus dearbhaítear iad agus tá siad le feiceáil i dtimpeallacht atá saibhir i gcló. Anois, breathnófar ar a thábhachtaí atá teanga baile an linbh, an chéad teanga a chloiseann agus a úsáideann an leanbh sa bhaile. Tuairiscíonn cigirí go léir, i suíomhanna ina dtugtar ardchaighdeán soláthair faoi deara, go dtuigeann na hoideoirí go bhfuil teanga baile an linbh fite fuaite lena chúlra agus lena mhothúcháin féiniúlachta agus muintearais. I suíomhanna ardchaighdeáin, cruthaíonn na hoideoirí éiteas a fháiltíonn go croíúil roimh leanaí ó gach cultúr agus cuireann siad an-luach ar fhéiniúlacht gach linbh. Tuigeann na hoideoirí, ar mhaithe le folláine agus forbairt iomlánaíoch an linbh, go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach tacú leis an leanbh a theanga baile a úsáid, agus go bhfuil an teanga baile ina bhunchloch d'fhorbairt teanga níos déanaí agus d'fhoghlaim teangacha eile. Tugann cigirí faoi deara na buntáistí móra do leanaí nuair a thuigeann na hoideoirí go smaoiníonn leanaí óga ina dteanga baile agus go n-úsáideann siad an chaint inmheánach ina dteanga baile chun rochtain a fháil ar an gcuraclam agus a dtuiscint ar choincheapa nua a fhorbairt agus fadhbanna a réiteach. Feabhsaítear torthaí do leanaí nuair a aithnítear go hiomlán an tábhacht a bhaineann leis an teanga baile chun scileanna sóisialta an leanbh a chothú agus a gcumas rialú mothúchánach a dhéanamh. Is í an teanga baile an teanga a bhí acu ón gcliabhán agus an teanga a labhraíonn daoine muinteartha leo. Ar an gcaoi chéanna, i suíomhanna ina dtugtar tacaíocht iomlán dá teanga bhaile, méadaítear muinín na leanaí mar is sa teanga seo is mó atá scil acu. Tá a scileanna gabhchumais, is é sin, a gcumas tuisceana, agus a scileanna ginchumais, is é sin, a gcumas cumarsáide, níos láidre sa teanga seo. B'fhéidir go mbeidh roinnt teangacha in úsáid ag leanbh in aon abairt amháin, agus ar ndóigh tá sé sin ceart go leor. Ba chóir leanaí a spreagadh chun cumarsáid a dhéanamh trí na teangacha is mó a bhfuil siad ar a gcompord leo. Nuair a chothaítear foghlaim teanga agus nuair a bhreathnaítear uirthi mar uirlis chumarsáide seachas ábhar atá le múineadh, ní bhíotar ag súil le teagasc agus foghlaim fhoirmiúil. San oideachas luathbhlianta in Éirinn, cothaítear le Aistear oideolaíocht spraíúil bunaithe ar spéiseanna áirithe na leanaí. I suíomhanna ina nglactar go hiomlán leis an gcur chuige seo, tugann cigirí faoi deara go bhfuil sé seo thar a bheith oiriúnach chun foghlaim teanga a chothú. Bíonn an suíomh ina spás foghlama atá gníomhach agus suimiúil ina dtarlaíonn idirghníomhartha sofhreagracha agus deiseanna taiscéalaíochta trí shúgradh. Spreagann an t-atmaisféar croíúil, tacúil agus saor ó bhrú seo leanaí chun cumarsáid a dhéanamh ar cibé bealach is féidir leo, iarracht a dhéanamh focail agus teanga nua a úsáid, agus a fhios acu nach ndéanfar an iomarca ceartúcháin ná tástála orthu. I suíomhanna áirithe, go minic eagraíonn oideoirí gníomhaíochtaí nach mbíonn ag brath go hiomlán ar theanga chun taitneamh a bhaint astu, mar a shampla, saoriniúchadh ar uisce, gaineamh agus trealamh oll-luaile. Cuidíonn seo a chinntiú gur féidir le leanaí a bheith rannpháirteach gan dua agus iad ar a suaimhneas. Is fearr a fhoghlaimeoidh leanaí nuair a bhíonn suim acu sna rudaí atá ag tarlú. Tugann cigirí faoi deara go n-aithníonn oideoirí sciliúla nuair a bhíonn an-suim ag leanaí i mbréagán nó in eispéireas agus tapóidh siad na deiseanna seo chun focail nua a thabhairt isteach trí bheith páirteach sa súgradh agus an bréagán nó an taithí a lipéadú. Nuair a dhéanann oideoirí iarracht teanga a thabhairt isteach a bhaineann le hacmhainn nó bréagán nár léirigh an leanbh spéis ann, ní éiríonn chomh maith céanna de ghnáth le foghlaim teanga. Mar shampla, tugann cigirí faoi deara uaireanta go n-úsáideadh oideoirí luaschártaí chun teanga a mhúineadh. b'fhéidir mar chuid de phlé i ngrúpa mór. Tá an cur chuige seo faoi stiúir an oideora agus níl sé bunaithe ar spéis an linbh. Nuair a bhíonn oideoirí ag comhrá go nádúrtha le leanaí, tacaíonn siad go mór le foghlaim teanga. Tá an cur chuige seo níos éifeachtaí ná úsáid na gcur chuige foirmiúla ina mbíonn an iomarca ceistiúcháin, tástála nó ceartúchán teanga. D'fhéadfadh a leithéid de chur chuige foirmiúla leanaí óga a dhíspreagadh go héasca ón bhfoghlaim. Gné shuntasach den timpeallacht shaibhir teanga is ea an chaoi a gcuirtear ar chumas na leanaí cur lena stór focal sa dara teanga. Go hiondúil bíonn stór focal níos lú sa dá theanga, a dteanga baile agus Béarla, ag leanaí atá ag foghlaim Béarla mar theanga bhreise, i gcomparáid lena bpiaraí. Mar sin féin, beidh a stór focal don dá theanga le chéile ar aon dul lena bpiaraí aonteangacha. I suíomhanna ina mbíonn soláthar ardchaighdeáin le feiceáil, tugann cigirí faoi deara gur minic a dhéanann na hoideoirí eispéiris teanga a phleanáil d'aon ghnó do leanaí. Déanann siad é seo le rainn, amhráín agus scéalta. Is fearr na gníomhaíochtaí seo a dhéanamh le geáitsíocht. Is féidir le foghlaim cinistéiseach nó eispéireas súgartha ina mbíonn gluaiseacht a bheith an-tairbheach d'fhoghlaim teanga. Dá mhéad céadfaí an linbh atá in úsáid is ea is doimhne an fhoghlaim. Má thugtar isteach focail sa teanga nua agus leanaí i mbun gníomhaíochtaí gluaiseachta, bíonn bunús le foghlaim na teanga seachas an fhoghlaim a bheith teibí. Foghlaimeoidh leanaí teanga agus iad gafa go gníomhach le frapaí agus le fíor-rudaí. Mar a breathnaíodh le linn cigireachtaí, nuair a bhíonn leanaí ag gníomhú i ról le hacmhainní cuí, cruthaítear deiseanna iontacha chun teanga a fhoghlaim. B'fhéidir go bhfoghlaimeodh leanbh na focail de bhianna éagsúla atá ar fáil sa siopa. B'fhéidir go bhfoghlaimeoidh siad na baill choirp agus na huirlisí leighis a úsáideann dochtúirí. B'fhéidir go bhfoghlaimeoidh siad focail Bhéarla freisin do rudaí atá sa teach, sa chistin bréagán agus sa chúinne baile. Tá foghlaim ar an mbealach seo níos éifeachtaí ná Béarla a mhúineadh lasmuigh de chomhthéacs. Is deis eile é Am Bia chun teanga a fhoghlaim trí chomhrá i ngrúpaí beaga faoi fhíor-rudaí, ar nós an bia a itheann na leanaí. Féadfaidh na hoideoirí bianna agus uirlisí a ainmniú agus plé a dhéanamh ar rudaí atá go maith dúinn le hithe. Tá ionchur teanga tábhachtach ach b'fhéidir nach leor focail a chloisteáil ina n-aonar. Molann cigirí cumarsáid rathúil a bhaineann le hidirghníomhaíochtaí freagracha dearfacha, geáitsíocht, gothaí gnúise agus íogaireacht, is bealach idéalach do leanaí é an súgradh chun na hidirghníomhaíochtaí seo a chleachtadh agus a fhiosrú. Tá ról an-tábhachtach ag an duine fásta chun é seo a chumasú. Tarlaíonn an fhorbairt ar ghramadach agus ar stór focal leanaí ag an am céanna. Tugann cigirí faoi deara go minic go dtugann oideoirí tacaíocht thairbheach do leanaí chun jabanna a dhéanamh, a rudaí féin a bhainistiú agus acmhainní a chur ar ais san áit cheart. Is féidir leis na tascanna éisteachta agus déanaimh seo a bheith sách éifeachtach chun tacú le heolas gramadaí agus stór focal na leanaí mar aon le scileanna féinchabhrach. Cruthaíonn an cur chuige seo bealach úsáideach don oideoir freisin chun tuiscint an linbh ar an mBéarla a bhunú. Ní mór do leanaí samplaí éagsúla d'fhocail agus de struchtúir teanga a chloisteáil. Tá éagsúlacht in ionchur teanga ríthábhachtach chun tacú le forbairt teanga leanaí. Is féidir tacú le scileanna cumarsáide agus teanga leanaí trí iad a thumadh i gcomhráite ina labhraíonn daoine éagsúla focail Bhéarla i gcomhthéacsanna éagsúla. Leagtar amach sa Treoir um Chigireacht Oideachais Luathbhlianta an ról bunúsach atá ag tuismitheoirí i bhfoghlaim agus i bhforbairt a linbh. Nuair a bhíonn leanbh ag foghlaim an dara teanga bíonn ról na dtuismitheoirí agus na mball teaghlaigh níos ríthábhachtaí fós. Ar fud na seimineár gréasáin sa tsraith seo beidh go leor samplaí le feiceáil d'áiteanna ina bhfuil ról ríthábhachtach ag tuismitheoirí. Tugann cigirí faoi deara an gá atá le dhá phróiseas cumarsáide nuair a bhítear ag tacú le haistrithe, eolas a bhailiú faoina gcultúr agus faoi theangacha baile agus rannpháirtíocht bhríoch tuismitheoirí in aistear foghlama a linbh.